Takulandirani kuti tidziwe kasegulidwe ka Excel. Kodi Excel ndi chani? Tiphunzitsane kuti Excel ndi chani kwenikweni. Um, Excel kwa amene sanayambepo kumziwa iyi tiitenga kuti ikhale tsamba loyamba Excel mu Chichewa. Ndiye tiphunzitsanapo kusegula Excel komanso kudziwa workbook which is blank workbook kenako tiziwanso uh, ma ribbon kuti ma ribbon ndi chani komanso tiziwa kuti ma rows ndi chani kachikenanso tiziwa kasevedwe ka workbook yathu tingayiseve bwanji tizipanga ma, ma short video kuti wina aliyense azimvesesa kuti excel muchichewa tingampake tingaphunzire bwanji komanso tingamuziwe motani Ndiye mosataya nthawi tiyeni tipite pa start button yathu mu kompyuta mwathu pa start button yathu tikapita pa start button tiseche mawu kuti excel kwa amene amene muli nayo mutha kusecha kuti excel kwa amene mulibe mutha kupanga download clip imene ya muna download iyo nzayipangabe kusogoloku koma pano panangoyamba kungoyamba kuti tingamuziwe bwanji excel ndiye ngati muli ndi excel mumsegula excel wanu mupanga pa start button mupanga click excel mm, apa kusegula okay nde ikasegula excel koyambirira imabweresa chonchi chimene mukuonera ndapa tipite pa blank workbook tikapanga click blank workbook itibweresa chonchi nde mmene tabwera pa blank workbook yathu Ndiye koyamba titha kuona kuti mmwambamu muli maina lesa alemba kuti apa file apalemba home apalemba insert chonsechi timachiti ribbon chimenechi ndi ribbon chonsechi muli zambirimbiri koma we call it ribbon Okay, kai apa palembatu home-pa pa home-pa pali zinthu zambirimbiri pansi pakepo mutha kuona kuti maliso pali font pali clipboard this so forth and something like that uh, mukabweranso pa insert palinso zinthu zambirimbiriso zimene tingathe kuzipeza zimenezonso tizikambanso m'mavidiyo akubwera kusogoloko Koma apa tingoziwa tingophunzitsana ma basics okha kuti kodi tingamuziwe bwanji kuti ichi ndi chiyani tingayambe bwanji ndi excel yo ndiye kachiwiri ta koyamba taziwa kale kusegula kwa excel wabwera apa that's first kuti excel tingasegule bwanji tamsegula Kachiwiri tadziwanso kuti awa ndi ma ribbon ali mmwambawa chonse chili apachi ndi ndi ribbon. Kachitatu tibwere kuti pansipa mukuona ma alphabetical order awa amene mukuona A, B, C amenewawa timati ma column amenewa ndi ma column. tikabwera ma manambala amene akuyambira ndi 1 2 3 kumapita pansipa amenewawa timati ma rows tikabwera pansi penipenipa tikuona pa, palembedwa kuti sheet 1 ndiye tingapange bwanji add sheet ina pamene tili pa sheet 1 apa tikabwera pa right side pali ka plus sign sheet 2 kusonyeza tapanga add sheet ina komanso titha kupanga double click ndikuyipanga rename kupanga double click pa sheet 1 paja tipanga rename titha kulemba mmene tingafunire tikapanga pamenepo tipanga enter ikutionesa penepaja kuti talemba pa sheet name paja talemba zina tayisanso si sheet 1 so iyayi koma apa pali name apa pali sheet 2 kusonyeza kuti titha kupanganso add sheet inanso ibwera kuti sheet 3. madziwo asowere kupanga kuti kwa ma sheet ena. Ma box amenewa ndi ma cells. Mutha kuona kuti apa ili A1 uku ndi A iyi yapanga yatenga apa komanso yatenga apa so that pakatikati pa 1 ndi, ndi A imeneyi tingaitche kuti dzina lake ndi chani tinena kuti ndi bo- mu A1 chifukwa tapanga click mu A 1 A ndi plus 1 timati mu A1 tikapanganso click apa itionetsa kuti mu B ndi 1 kusonyeza apanso yationetsa kuti B1 tikabwera next apa iyi umu timati mu formula bar mmene muli mu formula bar chilichonse imene tingalembe mu A1 mu chizibwera mu formula bar ndiye ndiyesa kulemba kuti 1 mmenemumu ndikapanga 1 ndipanga enter kuti ndibwerenso ndibwere ndikuti ndamalizamo imene ndamaliza kulembayo nditha kupanga enter ndiye ndibwera ndipanga enter ichokamo kusonyeza ndamaliza kulemba ndiye ndikapanga click mmenemu muona mu formula bar muja yandionesa kuti tili mu talembamo kuti 1 mu formula bar mwathu muja yatiwonesa zimenezo Tikabwera pa A2, mmene mwaonera pali A2, tikapita mu formula bar muja mulibemo kanthu chifukwa chokuti mu A2 sitinalembemo kanthu iyayi. Kachiwiri kena tinga tinga save bwanji? Mmene mukaona pamwambapa payationetsa kuti tasegula book 1, kusonyeza kuti chinthuchi sitinachiseve iyayi. Ndiye ndimene tasegula muja sitinaseve koma tikachiseva chisintha dzina chifukwa tachiseva talembanso talipanganso dzina lina kuti si si workbook 1 nso komano talilemba dzina ndiye tingaseve bwanji kuseva kwake tipita pa file pamene pali file pamwambapo kupanga uh, uh, left click ndiye tikubwera poti save as Tikapanga save as, ineyo njangayi ndikufuna ndichiseve mu mu PC mwangamu. Ndiye ndapanga double click penepo, ndipanga double click, ndibwera ndikufuna ndichiseve pa desktop panga, ndiye apa ndikufuna ndiseve mu Peter Chirwa Excel. Ndiye ndilemba penepa nditha kubwera apa, ndipanga right click, apa ndikupanga new, ndikubwera new folder, ndibwera save folder, ndilemba kuti excel ndapanga shift tuleta ndi shift then ndikubwera kuti excel excel ndikupanganso shift kukayamba kulemba kuti m mu- m mu space chichewa chichewa mu excel chichewa ndiye imene ndi folder ndikupanga enter ndikapanga folder yo ndikubwera pamwambapa kuti open ndiye ndisegule workbook imeneyi kuti ndalemba ija ndiseguleno ndiye apa ikundionetsa ndibwisa kuti ndiseve nso pano ndiye ndikabwera pa file name likundionetsa kuti file name yathu ndi workbook 1 imene tinaiona pamwamba ija ndikupanga shift tsamba tsamba 1 apa ndikuseva mmene tatere mutamaliza tamaliza bukhu yathu yoyamba video yathu yoyamba yatayimaliza tadziwa kuti ma- izi ndi chani kusegula kwake tadziwa apopanso taseva bwinobwino yationetsa kuti taseva workbook yathu ija si workbook 1 nso koma lomba ndi tsamba 1 Zikomo kwambiri mukhale pomponso mupange subscribe pamene tikupanganso mavidiyo ena. Zikomo.